Ndinu president amene mmagona chogadama ngati mzimayi wobereka mapasa dziko lonse mumafuna litayamwa nchifukwa chani apresident muulamuliro wanu mudatengako Sidiki Mia kukhala vice president wanu kwao ku Chikwawa nchifukwa chani lero mwatenga engineer Vitumbiko Mumba kwao ku Mzimba ndinu president wopanda tsankho. Dziko lonse mmalitenga ngati limodzi. Lero atengana apita kumpoto. Kumpoto apita kuja akuti akachita campaign. Yet ma vice president awo ndi alangizi wawo anachita kunena kuti kumpoto sikuzachokerako olo running mate. Ndipo kumpoto kudali anthu ophunzira, gulu la achina Goodall Gondwe olo osaninkhitsako running mate. Pamene mcp idatengako Peter Chiona ku Chitipa. Pano mwatenga. Vitumbiko Mumba munatengakonso Richard Msowoya kumpotoko inuyo mmatenga dziko ngati limodzi. Akupita kumpoto ndi omwe aja amachita quota system mwana umakhoza 8 points 9 points osasankhidwa. Lero akupita kumpoto umakauza kuti Chakwera ngoipa pamene quota system munathetsa ndinu. Ngati kuli amipingo kumeneko chitani mapemphero. musalowetse viwanda chitani mapemphero kumeneko oyipa satani kodi asalowe chifukwa ndikunena izi tizikonda dziko lero dpp kumapita ku mpoto lero pamene adachita kubweretsa quota system mpaka na ku secondary pa Nkhata Bay secondary chaka china olo mwana mmodzi wa ku mpoto osasankhidwako lero kumalimba mtima unyamuka anthu 21 adapha pa july paja ndi live ammunition kumachita uwombera anthu akumpoto kuli ziliza kuja kumpoto your excellency anthu aja ngankhanza ngoipa lero aku, chimene akunena iwo hai zinthu zakwera mtengo mudayamba mwakanapo bwana zinthu zakwera mtengo dziko lonse lapansi nchifukwa chake anthu aku mozambique akubwera umadzagula katundu ku malawi anthu aku zambia akubwera umadzagula katundu ku malawi aku tanzania kukalonga mafuta agalimoto akumadzagula kuno ku malawi chifukwa chani zidasokonekera zonse. Bwana inu mchaka chanu choyamba, nchachiwiri fetereza sanali odula ayi. Fetereza wayamba kudula chaka chachitatu, chachinayi, chachisanu. Zulumikizana bwanji ndi nthawi imene nkhondo ya ku Russia yatani kodi? Yayamba. Fa fetereza amachokera kuti? Tsono chifukwa chakuti fetereza kumene timamtengako wakwera mtengo, nchifukwa chakenso fetereza ali okwera. Sikuti timapanga tokha kuno. Nchofuna chanu kuti fetereza tidzipanga konkuno? Bwana nkuthokozeni. mwanena kuti Neef isanduke kukhala bank. Mawu amene aja amalawi amvetsetse. Ikakhala bank opindula akhala ochuluka. Panopa opindula ngochepa. Ambiri apa ndi alimi ochepa tathandizikako. Nde inu mtaona kuti Neef ndi penate nde mwanena kuti aah ndiikhazikitse ikhale bank kuti munthu adzingopita ntengako matumba 20 ntengako matumba 30 nkumalima ndi ana ake zinthu nkumapita pachani kodi? Patsogolo. zimenezo zimene tikufuna ife amalawi bwana malinde auze anthu awo bodza la dpp msalimvere nonse a president m- mwana kholo limadziwa kuti mwana wanga uyu uyu adzapita ku sekondari adzapita ku yunivesiti limatenga ndalama kumasunga pang'ono pang'ono kuti mwana akadzakasankhidwa adzata adzamthandiza lero mwanena kuti ah, ndapeza amalawi ambiri muli ovutika bwanji Ine ngati president sindzakalamulira ndine nthawi imeneyo koma ndiganizire kutsogolo ndiwakonze ana akubadwawa tiwayikize ndalama sikuti mwana akabadwa adzipita kukatenga ndalama aa mukuyikiza ndalama kuti ndalama ija izichita interest izikula ndi chiwongola dzanja chimene amapereka pa chaka mwana uja akamadzafika zaka 18 pa nthawi imene mwanayo zofunika zimakhala za chani kodi zambiri pa phunziro kaya afuna chani business adzakhale ndalama zochuluka mukuyang'ana kutsogolo simuyang'ana za lero pamene enawo akuyang'ana za liti kodi za lero nde anyamuka nkumati chakwera sapereka 500,000 kwa mwana simunateropo inu kuti mwana akabadwa lero mukamupatsa 500,000 mwanena kuti mwana akabadwa timusungire ndalama ku banki ndalamayo idzitire chiwongola dzanja adzaitenge akakwana zaka zingati 18 cholinga umphawi uwu omati mwana sangapite ku sekondari mwana sangayambe bizinesi utheretu masomphenya amenewo nchifukwa chake mupanga misewu yolimba iwaja amapanga zalero kuyamba uku msewu pofika uku msewu watani kodi Watha. Pamene inu mtauni konse misewu mumanga yolimba. Mulungu adzikudalitsani ngati mtero Arsenal pa kwawo. Mmene mwaonera pano bwana. Mmene mwaonera pano bwana. Abale wanga tiyeni tituluke khomo ndi khomo, kwawa ndi kwawo. Tiyeni nyani samulekera chani? Munda. Palibe chifukwa chodana n'chakwera. Zonse ndanena zija dziko lonse amadana naye fukwa mwana wanu waku Dowa. Basi. amadana naye poti ngwa chigawo chapakati basi fukwa chikhala chokuti amakonda president wachitukuko wose odana nawo fukwa tikamatero sikuti kumwera kose amadana nchakwera ayi alipo ochuluka amankonda chakwera kumpoto alipo ochuluka amankonda sochani koma wochepawo Chifukwa chake amafuna iwowo adzikhala pa utsogoleri. Natelo bwana Peter Mutharika adalamula zaka 5 mwinaso sikisi, Bingu adalamula zaka 8, Bakili Muluzi adalamula zaka 10. Onsewo amachoka chigawo cha kumwera ndipo tidawapatsa sapoti. Ulendo uno nanunso mulamule zaka 10 opanda wina okuchotsani pa mpando. Opanda wina okuchotsani pa mpando. Aliyense akumvera president sitisintha ngati malaya.